alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukuratan wa asila anyị na-ekele chineke ekele site n'ike chukwu okike abịama chineke ha nwa bụ chi onye pụrụ ime ihe niile chineke nwa bụ onye na-eme sọsọ ihe dị ya n'obi chukwu nyanwa bụ chi eze ka ọha eze kere ụwa ile chineke nwa bụ onye pụrụ ime ihe niile anyị na-ekele nya ekele site n'ike o ji duo anyị ndụ rute na mbọchị nke ntanụwa mbọchị nke mbụ ya bụ mbọchị nke otu mbọchị nke izizi n'ime ọnwa shawal ya bụ bụ ọnwa nke iri n'ime ahwa ebube na anyị nọ n'ime nye ahwa puku na narị anọ na iri anọ na ise alhamdulillah na ramadan ebumọnụ ramadan agara anyị n'azụ anyị agụcha mbọchị nke ramadan anyị abanye n'ime mbọchị nke mbụ n'ime ọnwa shawal ramadan bụ ọnwa chineke dị ebube ramadan bụ ọnwa nkuzi ọnwa ngọzi nke amara ọnwa ebube ọnwa iru ọma Chineke ọnwa Chineke na-edu mmadụ ụwa ndụ ọma ndụ nke alaeze ọnwa Chineke ji azọpụta mmadụ ụwa site na ụzọ nke ọkụ mmụọ ụzọ nke mmehie ụzọ nke ntigbu na nzọgbu ụzọ ji edube mmadụ ụwa n'ime ọkụ mmụọ alhamdulillah anyị na-ekele chineke ekele site n'ike o ji nye anyị ekike anyị jiri wee buo ọnụ ramadan buchaa ya o ji nye anyị ekike anyị kere ọnụ ramadan mee ihe ile dị n'ime ya bụ ọnwa ramadan anyị ji na-arịọ ka chineke nabata ihe anyị gbara mbọ ya n'ime ọnwa ramadan site na ime qiyamul lail sala anyasị anyị mego site na sadakat ihe onyinyo anyị nyere onwe anyị aka site na ibu ọnụ nyanwa bụ ọnụ ramadan anyị hafụrụ nri anyị hafụ nwunye anyị hafụ ihe ọzọ dị iche n'iche maka ka anyị ga-anọ nsọ ka anyị ga-asọpụrụ chineke kpesini chineke na ekpere na anyị chineke o si ji tinye anyị iwu

nke Chineke jiri jee dobe na ọ bụ iwu n'elu ndị ikwu na ibe dị iche gara aga tupu na anyị abịa O- ebumọnụ ịnụ ekpere nke ebumọnụ bụ iwu nke Chineke dobere mmadụ ụwa na ọ bụghị n'isi anyị bụ obi nke ọ ga na-agwa anyị sị la'allakum tattaqun maka ka anyị ga-abụrụ ndị na-asọpụrụ Chineke ndị na-edebe iwu Chineke nsọ ndị na-edebe iwu Chineke agbado ụkwụ n'iwu Chineke nsọ oge niile n'ime ndụ ha ebumnobi Chukwu o jiri jee mee ka anyị na-ebu ọnụ Ramadan bụ ka anyị ga-anọrọ nsọ n'ebe Chineke nọ la'allakum tattaqun ka anyị ga-nweta atụrụmụjọ nke Chineke ka anyị ga-awori idobe iwu chineke nsọ n'ime ndụ anyị mgbe niile ya bụ ihe kpatara chineke iji etinye anyị ka anyị kechiri ọnụ ramadan onye buru ọnụ ramadan na onye ọ bụ anaghị eme mpụ onye ọ bụ anaghị eme ajọ ihe onye ọ bụ anaghị ekwu ejọ okwu onye ọ bụ na-abịa ga-anọ nsọ n'ime mmụọ nke chineke onye na ọhụọ bụ na ọba arụkọghị ejọ ọrụ ma mgbe na ị naghị arụ ejọ ọrụ ị naghị eme mpụ eme mmehie na ị na-anọ nso na ebe chineke nọ mana onye na-eme mmehie na-eme mpụ na onye ahụ na-anọ tụtụtụ onye ahụ na-anọ iche n'ebe chineke nọ allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar

ụyọ na otito na ngọzi na-adịrị chineke ya nwa bụ onye anyị na-eto onye anyị na-ayọ ya nwa bụ onye na-eme ihe kedu anọghị allahu akbar allahu akbar walillahil hamd ụmụnne m ndị nke chineke azụ ka ramadan gahere na anyị mata na ramadan bụ onye nkụzi bụ ọ bụ ọ bụrụ na onye nkụzi akụzichere ụmụekwọ na ụmụekwọ ji agba mbọ ka e were ihe onye nkụzi kụziri ha were na were ọrụ gịnị bụ ihe ramadan kụziri anyị ramadan kụziri anyị ọtụtụ ihe n'ime ndụ anyị ihe anyị ji eme ka anyị nweta agamnihu n'ụwa nwa nakwa ihe anyị ji eme ka anyị nweta agamnihu na nkwado nke chineke ji nweta alaeze nke chineke ramadan bụ ọnwa amara ọnwa ebere ọnwa ịnọ nsọ nye chineke ramadan bụ ọnwa anyị ji enyere onwe anyị aka rọmọdọn bụ ọnwa anaghị ekwu ejọ okwu rọmọdọn bụ ọnwa ọhụ dịrị na-agba mbọ gwa mbụ ma na ya mere ihe ịchụ àjà na ya nyere nwanne ya aka ka chineke ga-agọzi site n'ihe ọma anyị mụtara n'ime rọmọdọn rọmọdọn kụziri anyị ime salla enyasụ qiyamul layl rọmọdọn kụziri anyị ịgbanite na ime enyasị jee mee salla ụmale ka anyị na-eme tarawi e mechaa tarawi ga anyị bịa mekọme tahajud ihe nwa bụcha nkụzi ramadan kụziri anyị ramadan kụziri anyị ime ebere na ebe nwanne anyị nọ ịgọzi nwanne anyị inyere n'aka ramadan kụziri anyị ị na-anọ nsọ anọ n'elu ikwunanya na ịsọ onwe anyị nsọ ejide onwe anyị ị na-ebu uche ọma ramadan kụziri anyị